akụ ruo ụlọ maazị okonkwo apụtala ịgọ ọjị ụtụtụ kpọkọta ihe niile na-eku ume n'ụlọ ya sị ha bute oche bịa were amamihe n'ihi na ọ dị ụkọ ma dịrị oke ọnụ dọgidenụ aka na ntị unu ka m zonyere unu ohi ụka mmadụ na mmụọ ezi ụmụ m dịka unu na-azọpụ ije chi ga-efopụta unu n'ụlọ ma ọ bụ na mba ebe unu ga-eje ịchọ ndụ n'ukwu ụdara kparanụ uche unu n'aka anya dịkwa unu nkọ burunụ okwu ndị a n'obi ọ ga-edu unu jee ma dulatakwa unu igbo bụ oke mba Mba na-agba aka apụ ije ma vuru akpa akụ lọta. Onye kpata akụ n'ezie, ọ kpọlata ya ụlọ, n'ihi na ọ bụ mgbe akụ laruru ụlọ ka ọ ga-ekwu onye kpatara ya. Unu echefula na mbọ niile unu ga-agba bụ maka ego nri. Ụba si na chi. Ụba ga-achọta unu n'oge ya. chọwanụ ala nna unu maka ọdịmma unu jirinụ otu ụkwụ kwụrụ na mba n'ihi na ọbịa bụ ọbịa onye nwe ụlọ bụ onye nwe ụlọ buru ala nna gị n'uche mgbe niile nke ga-abụ ọsọ chụwa gị na mba ala nna gị eche aka nabata gị ntụtụ ntụtụ ka e ji atụtụju akpa unu echekwala mgbe akụ bịachara tụnyewenụ ya ntakịrị ntakịrị ka ọ ga-abụ ala nna unu cheta unu o kwuo okwu mgbe ibe ya na-ekwu a naghị agbalaha ala nna n'ọsọ echichi ọbụla ọ sọkwara gị chie na mba akpata etufuo nke mbụ ọgaranya ngadanga nke izizi otu ihe maọbụ nke ọzọ ga-echetarịrị gị na ị bụ ọbịa mgbe oge ya ruru mgbe mbịarambịa laa dawara ị ga-achọrịrị ụzọ ụlọ nna gị ndị Igbo nwere amamihe anyị bụ mba na-akụ osisi n'ọzara o too mịta ezi mkpụrụ anyị na-esi n'efu mụta ụbara dịrịnụ nwayọọ ma mụrụkwanụ anya n'ihi na ọ bịara ije ga-enwerịrị ụla enyi dị mma mana o nweghị ihe ka nwanne onye ọ gaziiri ya tee nwanne ya mmanụ n'ihi na a gbakọta aka igwe abụrụ ike maranụ anya e lere ele na nke a rọrọ arọ onye ọbụla oge ya ruru chi ya ga-echeta ya dote aka gị ọcha ma kwụwa ya ọtọ A na-esi n'ụlọ mara mma pụwa n'ama, echezọkwala ala nna gị. A sị na onye bi n'ụlọ mmadụ adịghị akụ okooko osisi, ụkwụ dị anyị na mba adịghị anyị mma, ka anyị lọrutetụ n'ụlọ. Dote na isi na otu ụkwụ unu n'ụlọ, ka otu ụkwụ unu nọrọ n'ama. eje alọ bụ isi ije kpọlatanụ akụnụba unu ụlọ ka ha mara onye kpatara ha ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ma ọmalịcha okporo ụzọ gaa be nna unu ọ ga-amakwa mma ma ụmụaka niile ndị si be unu jee akwụkwọ ọ ga-amagbu onwe ya ma ndị na-achọghị ije akwụkwọ mụọ aka ọrụ nke ọbụla aka ruru onye ya mewe ọkwa unu hụrụ ụdị ọmalịcha ụlọ oriri na nkwari na ọdụ mmanụ ụgbọala ụmụnne unu na-arụ ha agbalịala anya unu dịrị n'iwulite be anyị ụlọ ọgwụ bụ ịgba asọghị anyị nsọ ụzọ dị mma barute n'ọnụ ụzọ ụlọ nna gị obi ga-adị m mma be anyị chọrọ ụlọ akwụkwọ dị mma ebe ụmụaka ga-anọ na ntakịrị mara ihe bụ kọmputa ụwa apagharịala ihu anyị agaghị anwụ ma ọkụ na-adị n'obodo anyị ụtụtụ ehihie na abalị e wube ọtụtụ ụlọ mmepụta ahịa be anyị mmadụ agaghị anwụ anyị kọpụtawa nri ebe o buru ibu ama anyị agaghị echi ala igbo dị mma ụmụnne unu gụchaa akwụkwọ ha ahụ ihe ha ga na-arụ ọ bụ eziokwu na mmadụ anaghị atụrụ mmadụ ibe ya ihe ọ ga-eji akụ ọ kpatara eme mana cheta na ị bụ onye igbo chukwu gọzie gị n'elu ụwa a gọzie obodo gị ndewonu abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe nọdụnụ mma